Aw danse Maliba TV 1 jabaranin kan ni aw ka kunnafoni senteliman waati seli jago ni izinko minisiri musa alasani jalo y'u ka ɲɔgɔnye tako mugan ni kɔnɔntɔnnan ɲɛminɛ mali taji koɲɛw ɲɛmɔgɔyaso la o sigi kɔnɔna na a jirala ko zuye kalo tile mugan ni mugan ni wɔɔrɔ kɔnɔna na tajita mobili kɛmɛ seegin ni wolonwula de donna bamakɔ ni o litiri bɛ taa miliyɔn bi saba ni wɔɔrɔ n'a tɔrɔmayɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru la u ka kumaw bolila taji caman marali kan yaasa ka gɛlɛyaw kunbɛn tajiko nɔgɔyali marabolo bɛɛ kɔnɔna na ani sira caman matarafali minisiri ye wele bila ka jɛkafɔ sabati tajiko baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Minisiri delege min bɛ lakana ni kɛlɛkɛcɛkɔrɔ minisiri kɛrɛfɛ général de division Umar jara ye drone Akinci di golomasi tabaw ka kunnasigi maa ɲɛmaa général de division Élisée Jean Dao ma u ka lajɛ dɔ senfɛ Sewari ni o minɛnw kalifara sanfɛ golomasi tabaw ka kunnasigi maa ɲɛmaa général de brigade Alu Bwa jara ma u ka baaraw kɔnɔna na k'o kun ye ka dɔ fara kɔlɔsili ni dɛmɛ kan mali golomasi tabaw ma u ka jamana lakanani na Opération dugukoloko kadara kɔnɔna na an ka golomasiri tabaw ye laseli kɛ k'u ye JNIM FLA jatigɛwalekɛla naani bɔ baara la u ka kari ɲɔgɔnna dɔ senfɛ muruja zuye kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ golomasiri tabaw ka kunnasigi maa ɲɛmaa ka fɔ la ko bɔ kɛra pick-up kelen mitrailleuse PKM saba ani marifakisɛ caman kan bɔ kɛra olu de kan ani k'o bɛ golomasi tabaw ka cɛsiri kofɔ jamana kurukara lakanani na ni an bɔra yen an taa kɔkan kibaruya dakun na an bɛ don sɛnɛgali ye jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall kɛra jɔyɔrɔ duurunan tabaga ye waati kun fɔlɔ la duniya seleke naani tɔnba secrétaire généralya nɔfɛ ko kanbɔlikɛla latino-américaine Rebeca Grynspan de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la hali ni dɔw b'a jira ko Macky Sall ka binni sababu bɛ sɔn ka bɔ angilɛ mɛnbaliya la kosɛbɛ k'o bɛɛ n'a ta a ka jɛkulu dalen bɛ a la an b'a kuncɛ Nigeria ye lakana tigilamɔgɔ ye ɲɛnaminimafɛn feerelakulu dɔw ci min bɛ Nigeria ni Mexique ɲɔgɔn cɛ ni boloda kɛlen ye méthamphétamine tɔni fila n'a tɔrɔmaɲɔ duuru kan ani produit chimique dɔw min musaka bɛ taa i jɔ dolar wari miliyɔn kɛmɛ saba la Ka fara o kan cakɛda min ɲɛsinlen don maramafɛnw koɲɛw ma olu ye marifa 2000 ni 800 ni tan ni kɔnɔntɔn de bɔ baara la minnu sɔrɔla sira juguw fɛ ani minnu dati banna walasa ka lakanabaliya binkanni ni takatununiw kunbɛn nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimanw la Maliba TV 1 jabaranin kan